zinakakhala zosangalala koma njala boma limene lili bweli latibweretsera njala yoti sinayione tikugonera mango kuno tikudziwa kuti mukabwereranso pa 16 september ife kunoko tidzakhala bwino

Nthawi ino bwana ndidzutsa a vice president a Eastern region koma ndisanawadzutse ndifuna ndiyankhule bwana mawu amodzi. Anthu awakumuzi sakudziwa kuti kwatuluka lipoti azungu ndi anthu amene amapanga ma research kafukufuku apanga kafukufuku ndipo kafukufuku akupezeka kuti inuyo bwana ndi chipani chanu cha dpp chikutsogola ndi 43 percent amene akulamulira panowa amene akulamulira panowa a MCP 29 percent bwana ali ndi china chilichonse ali ndi ndalama ali ndi boma ali ndi army ali ndi chani koma Sakuwakonda akapita ku Lilongwe angokuwidwa kumangolowozedwa a president kupita uku kugendedwa myala koma bwana inuyo ndi katumba anthu akukukondani. Msonkhano wolengeza lero mamawa asonkhana anthu oterewa ndiye akunena kuti akuti lipotilo ndi lamabodza akuti chifukwa chake choti anatenga anthu okwana 1000 ngati sample Kodi pali amene amalawa kapu ya tiyi kuti aone kuti mwakwana shuga? Amamwa kapu yonse? Timayeza ndi sipuni e, tikamwa ndi sipuni ija timaona kuti shuga watani. Ndiye anthu 1200 awo ndi amene anayezedwa m'Malawi muno. ndipo avomera kuti Prof. Arthur Peter Mutharika akutenga boma pa 16 September. Bwana, nthawi ino ndaimitse a Vice President athu okondedwa Bwana Msaka dziko lonse.
DPP woye! Profesa Arthur Peter Mutharika woye! Musanayankhule a president athu ali ndi anyamata a mphatso zosiyanasiyana tamanapeza ndiye mumvere mphatso za mnyamata wa imapa mukamamva Sameer Suleiman ndi uti iyo uja abati siku ndi siku anthu amisala mpala mlija ndi ndani a Suleiman apatseni moni apo Nyimbo bwana, bwana nyimbo. Chala mwamba, chala mwamba huko. DPP oye! Assalamu alaikum. Ndikhulupirira nonse muli bwinoji? Ndimafuna amene akuti lero ndalandira adadi pa Chilipa ayimike chala mwamba. Amene akuti sinalandira atsitse koma amene walandira adadi pano ayimike chala mmwamba. Dpp woyee! Profesa Arthur Peter Mutharika woyee! Ife tonse woyee! Amsaka woyee! Namalomba woyee! Ineso woyee! Inuso woyee! Bwana VP angondipasa 1 minute ndiakonze a regional governor aja kuti si 43%, 46% imene ife tikutsogola. Bwana, sikuti ma percentage akungobwera iyayi. Ma percentage okukondani bwana akubwera chifukwa cha zintchito zanu. Ndili ndi chikhulupiriro bwana kupanda kutibera bomali Mseuwu bwenzi uli watala kalekale. Dpp oye! Bwana, tikuthokozeni. A First Lady amachokera patsidya apo kunyumba. Chikondi chimene mmaonesa kwa sister wathu, kwa mayi wathu, bwana ndinu number one. Mumatisamalira kusonyeza kuti bwana ndinu achikondi. Ife kunoko anthu ku Balaka Tidzakuyamikani mpaka kalekale. Choyambirira bwana, tikangolowanso m'boma chaka cha mawachi, mnyamata wanu Shadreck wakhala akulira m'paliyamenti muja bwana za nsewuwu. Koma akangoima kuti alankhule, a Speaker amamuuza kuti khala pansi. Ine ndikati ndiime ndimuchite defend, akuti 105 tuluka. Bwana, zikutha zimene zija. Zikutha pa 16 September. Bwana. Dpp oye! Bwana abusawa, abusawa, bwana ni munthu wakuba, wakuba mapeto. Ine bwana nagwira akagula fertilizer mbuchale bwana olo wamisala mama wa ku Kaja Amapita ku msika, amaziwa kuti chokudya akatola kuti? Koma olo kuti wamisala kuti kagule fertilizer sangakalowe m'butchery bwana? M'butchery ndi mwa ma offals ndi ziboda za nkhuku koma a Chakwera anakalowamo kukagula fetereza? Mayiko anzathu akutiseka zimene zikuchitika bwana. Mupite pa filling station mafuta kulibe. Forex yonse munasiya bwana, wadya Chakwera kumangopita kukajambulitsa. apite kukajambulisa basi angokhalila kujambulisa ife eni ake amalawi tikuzunzika bwana zana zanali nnapita ine ku sffrfm kukafunsa kuti zikuchitika ndi chani anthu akudikila feteleza akuti afuna andichose ku parliament chifukwa nnakayimila amalawi bwana mutanditumapo inu kuti takafunsa akuti chani za feteleza Bwana amenewa olo andichose ndibe nawo ntchito kwawoso kwatha tichosana dpp woyee ndimafuna ndauze achakwera ngati mukufuna kuti mwina anthu alankhule zabwino pang'ono mukaike mankhwala kuchipatala koma ndikuziwa simungakwanise mupite mukaike mafuta m'mafilling station koma simungakwanise Mupite mukawathandize ana amene makolo anawo akubwezedwa ku sukulu chifukwa chosowa ma uniform, chosowa ndalama yopereka ku sukulu. Simungakwanise. Chimene mukukakamira pamenepo ndi chani abusa? Bwererani ku tchalitchi mukalape. Dpp woyee! Komanso komanso Ambuyewo! Allah yo akakakukhululukirani ndakaika kwambiri mwatizunza dpp woye abale anga msonkhano si wanga ndimafuna ndikupempheni ndikupempheni eti mwaona dadi mwaona mami zuchita kwakhalatu tikamati president wa dziko zuchita kutani osapangaso mistake Osatani? Alhaji kafukufuku uja anapanga kutipeza ife 46% koma anapanga chilima uja asanamuphe kuti pano akafufuze ali pa 5% dpp woye musale bwino nonse osayiwala Chaka cha mawa adzati tikapange chani? Zikomo kwambiri. Salamu alaikum.
DPP woye! Ndimamva apa wa moralo akuti ng'alula. DPP woye! Profesa Arthur Peter Mutharika woye! Madam Gertrude Mutharika woyee! A Namalomba woyee! Ife tonse woyee! Chilipa woyee! Bwana, anthu akuno ku Chilipa. Bwana amachikonda chipani cha dpp ndikunama ngati? Anthu awa amachikonda chipani cha dpp koma makamaka chifukwa cha utsogoleri wanu Professor Arthur Peter Mutharika. Dpp woye! Dpp woye! Ndikusimikizireni bwana, anthu awa Ngakhale chisankho cha 2020 anabera anthu ena kwina kuja, anthu a ku Chilipa anakuvoterani inu bwana Prof. Arthur Peter Mutharika.
Dpp woye! Anthu awa ndi okhulupirika nga nga nga pambuyo panu Prof. Arthur Peter Mutharika. Chala m'mwamba cha Prof. Chala m'mwamba cha Prof. Chala m'mwamba cha Prof. Chimene dpp woye nyimbo imeneyo ndiyokoma muzingoyimbabe muzingoyimbabe tikakanya mkapata mbananweli bwana uthenga wina kuti boma likutha nduna ku malawi yasiya udindo zimachitika zimenezo waona kuti ichi ndi zonunkha zilipo ndiponso tikuyembekezera nduna zina ziwiri kapena zitatu kutani kusiya ntchito boma lathapo ili dpp woye koma bwana ndikusimikizireni kuti anthu akuno kuchilipa azakuvotelani inu Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo ife tikamayenda kuno ku Mangochi timayenda ndi mdidi kuti anthu akuno ku Mangochi amakonda Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP. Sichoncho nanga? Abale, mukavota mukavota muli ndi chikwanje tsopano ndikuwuzeni eti mukamapanga mpikisano othamanga mamva eti mukakapeza wina wake akudulira njira amene amaziwa kuthamanga amaziwa kuthamanga ameneyo ndiye mukamuona munthu akudalira kuti alembese ana ang'ono ang'ono ndiye kuti akuziwa kuti anthu akuluakulu sakutani sakumufuna. Tamvanatu eti? Chifukwa munthu wabwinobwino wa maganizo ake sangavotere Chakwera. Angavotere Chakwera ngati? Nkuona akutenga ana a zaka 7 ena 10 ati akavote. Koma zi- zitheka ngati Chakwera achoke kapena akhale? Tayimbani nyimbo yokoma ija. Dpp woye! Bwana anthu awa a pa Chilipa. mmene anenera amfumu muja anthu a pa Chilipa mu mtima mwawo voti yawo kwa inu profesa arthur peter mutharika si choncho nanga tingodikira kuzavota tweti ndiyeno alipo amene wasala osadula chovotera ngati koma ngati simunadule Patsala masiku anayi tamba la bedi masiku angati koma mawa pano dpp oye bwana bwana mwaulemu amanena kuti nsima yokupyaipya yokupyaipya sitipatiramonso ufa timangoononga. Gulu lili apa ili bwana limakukondani kwambiri ndiye ine nsapitilize kuyankhula kuonjezera za ndiwo ndikupempheni mwaulemu a Professor kuti muyankhule chinamtindi chabwera pano pa Chilipa.

Muli bwanji? Monga mukuona, ine ndili bwino kwambiri. Choyamba ndipereke ulemu kwa Former First Lady Profesa Gertrude Mutharika, ulemu wanu, komanso ulemu kwa Vice President Eastern Region a Governor Eastern Region, a director Eastern Region, komanso a director youth and the national director a youth a Mchacha komanso ulemu kwa onse amene mukutsogolera dpp komanso ulemu kwa onse muli pano ndikuti ulemu wanu dpp oye choyamba ndine wosangalala kwambiri Kuona unyinji choncho, nkhope zosangalala, nkhope za chikondi, nkhope za chibale, ndikuti zikomo kwambiri. Komanso inu anthu akuno ku Chilipa muli ndi mwayi kwambiri, chifukwa muli ndi phungu wabwino kwambiri. namalomba amene ndi mneneri wanga amandiyankhulira ine nde chaka cha mawa mumbwezenso ku palamenti kuti azigwira ntchito ndi ine dpp oye koma kuno kuli bwanji

simunasankhe Ah, osanamiza ati ayi koma chaka cha mawa dpp oye chaka cha mawa musapangenso ngati tazachita pa 2020 ayi

ndionenso Ah, mukalembese mukalembesenso musaiwale chopane mus- ma- masiku 4 tsopano eh? mpaka lachinayi mulungu wa mawa musaiwale eh? nonse mukalembese kuti aliyense aliyense alembese kuti chaka cha mawa muzavote dpp eh? muzavote adadi eh? monga mukuziwa kuti ndinavomera kubweranso kuyimanso dpp oye ine ndinavomera kuti ndiyimenso chifukwa ndifuna kuti ndipulumutse dziko lino dpp moto dziko lino lili pa moto opsa kwambiri pali mavuto kwambiri anjala zinthu kusowa ziri kukwera kaya ndi mafuta kaya mchere shuga zonse zonse kukwera zonse zimene zikukwera choncho ndi nkusira kuti tikabwera chaka cha mawa dpp oye pa septemba chaka cha mawa ife tikabwera mboma zinthu tizatsitsa dpp oye komanso njala tizathetsa ife timaziwa kuthetsa njala pa 2015 nathetsa njala 2017 nathetsa njala choncho timaziwa ife kuyendesa njala I mean kuyendesa boma akwe- komanso kuyendanso za malonda timaziwa choncho musadandaule chipulumutso chikubwera posachedwapa miyezi 9 basi miyezi 9 ndipo ngati muwadanirane kuti ndavomera kuti ndikuima komanso ndiwinanso pa september Ndipo- koma kuti ndiwine ndiye inu musaiwale ayi musunge pepa imene ija muisunge pabwino chifukwa simutenga pepa imeneyo simukavota muisunge komanso musagulise mukati kuti akupatseni ndalama musalole ayi

kwa adadi DPP oye pambuyo pa adadi zonse zikhala bwino kwambiri ndipo tikatero kuti ife tikabwera kunonso msewu ndzaukonza umenewo ndinayamba pa balaka roundabout ndipo ndzamaliza msewu umenewo kuno kuchilipa pakufika kuja kwa- kwa- kwa- kwa- kwa kapile msewu udzatha dpp oye zimenezo tidzachita ifenso ma programu osiyanasiyana ngati masukulu aja community technical college kuti achinyamata aziphunzira ntchito za manja za maluso kaya ukalipenta kaya zowotcherera zomanga ICT zimenezo tidzapitiriza komanso Program yan, yanga ya malata ndi simenti mukumbuka imene ija ya malata ndi simenti anayimitsa anayimitsa chonsecho ine ndimene ndinayamba program imene kwa ine ndi program yofunika kwambiri kuti kuti munthu aliyense asagone mu nyumba yadothe ya mauzu yodontha ayi kuti aliyense akhale manyumba abwino Choncho tidzapitiriza zimenezo komanso kuno ku Eastern Region tidzakonza makamaka Mangochi. Bwalo la Mangochi lija la ndege lidzabwera komanso five star hotel Cape Maclear kuti anthu onse a dziko lapansi azibwera kuno ku Mangochi. Chifukwa Mangochi ndi okongola kwambiri. Ine ndayenda maiko onse apansi kulikonse ndapita palibe pamene pakukongola kuposa mangochi ayi palibe palibe palibe It's a very, very, very beautiful place. Mboni kuno aziona, sizaboza ayi. Choncho ife tidzatani mangochi kuti mangochi idzakhale tourist capital of the whole world kuti anthu onse a dziko lapansi azibwera kuno kumangochi ndikusiya ndalama kuno kusiya forex kuno kuti dziko la Malawi lipite patsogolo choncho ndili osangala kwambiri Ah, tikupita kutali ndiye kuti ndipite kumene ndikufuna kupita koma tidzabweranso nthawi ina kampeni ikayamba tidzabweranso kuti ndidzakuoneni kuti tidzacheze komanso kuti tidzadziwane ine ndidzabwera ndithu potonya kuti zikomo kwambiri kuti mwandilemekeza kwambiri kubwera maunyinji choncho ine ndi a First Lady Tikuthokoza kwambiri ubale umenewu, chikondi chimenechi mupitirize choncho. Zikomo kwambiri, tidzabweranso nthawi ina. Zikomo kwambiri, zikomo, zikomo.